wawa amanzanga ndabweraso pa gulupupo lero silo silogona ayi lero silo longo langoyaka moto basi akuluakulu panopa ife titakumana tikufuna kuti tisake phone number ya Brian Banda tikuyaluse nonse inu amene muli kumipando ya MCP kaya ndi nduna kaya ndi chani tifuna tibwere poyera ife mmene munatigwiritsira ntchito chifukwa ife munatigwiritsa ntchito ife sitinapindule ayi amapindula ndinu akuluakulu inu nde ife ngati achinyamata kumwera tikugwirizana chimodzi tsopano Sikuti muzititenga pa nthawi imene tikukagwira ntchito, mutitenge ngati ife makasu. Tizikagwira ntchito ija then that muzititaya. Zimenezozo ngati ine president wa anthu okuda masafe naye Anjiwambo sindikugwirizana nazo. Ndiye pano tikufuna Brian Banda atithandize. Ndikuoneratu inu akuluakulu amene muli kumeneko inu. Inu ndiye tikumasulani tsopano. Tayankhula m'maodiyo zakanika. Apapa nkhani ndi open air. Tipita pa, pa Times tikamfotokoze nafenso mavuto athu amene tili nawo. Chifukwa ife munatigwiritsa ntchito, sipalibe imene tinapindula yayi. mumamva bwanji inu mukamationa ife achinyamata mukutenga ndalama lero mwatenga ndalama lero 50 million mwaponya msika wa ndirande munatenga ndalama kuta- kutenga ndalama kuponya kwa bangwe wani bangwe wani ndamene ife tinkalimbana naye jomo ndamene tinkamenyana naye ifeyo kundirande ife tinkalimbana naye akina dofa noba akina dofa chimwe munatenga masi ya pasogolo kodi chimene mufuna ni chani ife achinyamata pa ground tili pompa mukulephera kutipasa ma sources chifukwa chani Mukutenga 50 million ndalama yambiri ngati imeneyo. Ife munatipasapo 1 million. Olo 500 munatipasapo ife. Koma 50 million mukuitenga mukaponya msika wa Ndilande. Kundilande kuli mademo sanachitike. Kundilande kumene munakasiya ndalamako mademo sanachitike. Kubangwe kumene mmakasiya ndalamako kwa Bangwe waniko mademo sanachitike. Kodi phindu ni chani? Phindu ni chani? Kodi anthu omwe ife amene tinkamenyana nawo achina pano bonde amene mukapasa ndalama. Ndalama za chani? Mulephera kutipasa ife ana anu amene tagwira ntchito pa ground. Chifukwa chani? maganizo anu ndi otani akuluakulu nde ife tikuti tikupanga zoti tikumane ndi tisake phone number ya brian banda tikumane naye ifenso tifotokozenso nkhawa zathu kodi kapena mufuna tichite kubwera ife tizakamange tenti pakhomo pa president kuti a president atimve kulira kwathu iyayi wotimvera kulira ndi inuyo wotithandizanso ndi inuyo akuluakulu koma akuluakulu nonse mwangokhala malo amodzi kulimbana ndi ana Kodi inu, ndikufunseni kaye anthu azibambo inu, ndikufunseni makolo inu, kodi munthu ukaphika chokudya ana ako sanadye, iwe waphika chokudya udye udye chokudya chija uchivindikire umuitanire mulendo azadye chokudya chija pamene mwana wako m'nyumba momo sanadye pali bwino? Pokuti ife sitikudya ana anu mukuitana anthu ena pambali kuti azidye zimene mumatisungira ife zija mukuadyesa anthu ena pena pali phindu lanji? Ndiye tikuti tagwirizana tapanga chimodzi ife ana akumwera kuti ife panopa chimene tifuna tipange choti azibambo inuyo ndi amakolo amene muli kumeneko muzindikire kuti ife achinyamata talusa tsopano tapsa mtima chifukwa palibe thandizo lina lonse limene tikuliona pochokera pa inu. President ndi wabwinobwino sitikupitira life president pa Brian Banda ayi tikupitira inu akuluakulu muli kumipandonu muuzane zimenezo tatopa nanu tsopano. Amboma inu ndi ife timaziwana tokhatokha Ndilande timaziwana inu in the history yaku Ndilande simungandisiye ine Davie Mboma ndi gulu lina ndi amene timaliziwa ife pa nkhani ya ndale ya chipani cha mcp mcp itu tina tina- kuti mutati muja kuti tilowe tikawinise khansala Lichowa olo acho- azibwerera pang'ono mu system kuwafunsa akuluakulu kuti anthu akuyikana mcp kumene kuja tinazipereka ndi ine ndi david ndi anthu ena apo anabwera anthu akukana Koma ife tazi- ta imene tinazivomereza ifeyo chipani ichi chiza- chilowa boma ichi anthu titawina mboma uyu anthu achanamba kusokoloka okha kumabwera modzi modzi lero ndi awali pa forefront-wa ife tikakamba zimenezo akuti ifeyo ndi anthu osokoneza ndiye ndi mabwana atu ndiye tikuisiya nk- ntch- ntchitoyi kwa mabwana awo ndi anthu awo amene akupereka akupereka tinakhala tu ife chifukwa sitingalolere ntchito ya munthu andichosa pakulu mwanenazi kachosa andichosa kachoseratu pakulu